ya times exclusive amatipatsira ano ndi olemekezeka uh, bambo sameer suleman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa blantyre city south east komanso ndi chair wa agriculture committee uh, ku nyumba ya malamulo iwowanso ndi the national organizing secretary NOS ku chipani cha Democratic Progressive DPP. Ndikulandireni and it's always nice to have this conversation uh, with you Honorable Sameer Suleman muli bwanji? inetu ndili bwino kaya kubala Ayi tili bwino.
omwewo wa malawiwo Imwe ngati anzathu ndiye mudya bwinotu. eyi ayi osati ndiye mavuto sopano oo eh kwambiri makamaka ife ma mps tikumana ndi zikhomo kwambiri oo tanenani
ya nanga si mmene kulili kunjako Eh, zoona. muziwa mmene zimakhalira mu constituency mavuto sopano ndekuti kubwera kwa mp ndi pafupipafupi yeah njala mzipatala mankhwala ah, kulibe ndi a- afuna ndalama akagule ku private maliro anthu akanika ndithu ambiri kuzithandiza okha zinthu zikachitika zovuta mm. so mavuto onse aja amabwerano kwa ife Ah, zimene tikumana nazo so so ndimafuna ndidziwe poti ine sindinakhale mp how do you manage all those requests ku ndikuti daily kumabwera anthu kunyumbako ya ndi daily nchifukwa chake ena amathawa kupita kakhala madera ena of course zimatha kupanga discourage munthu Mm. malingana ndi mmenenso ulili yeah koma ndimaona ngati kuti chachikulu ndi mmene umachezera ndi anthu ako okay kumvetsesana because sikuti timakhala nazo daily koma ukakhala kuti iwenso ulibe azitha kukumvetsa kuti pa nthawi imene ulibe zikakhalapo ndithu ndi- akhoza kubwera nkwauza kuti ndilibe Eh, kubwerera muno bwino bwinobwino
bwinobwino zimachitika kuti aya vuto limene ndalimva koma mundipase kaye mpata ndikusakireni Eh, uku kumaona kuti upanga bwanji also do you have specific days imene mmakumana ndi anthu kukwasula no no no no no daily brian makamaka ife amene timakhala mu constituency momo inu mukhala mu constituency momo? yes timakhala momo ndiye kuti mulibenso nyumba kwina kulikonse iya ndilibe ndiye kuti ukangofika kuchoka parliament iya amachita dziwa kuti wafika okay mamawa ku office ndiye kuti yayi mucheza ndi anthu ngati nyengo imene tikupitayi tsopano kumachulukanso ma activities Mm. ma paper sundays ma church mu Okay. ndiye tikupeza kuti tsiku limodzi sunday limenelo kwabwera ma invitation 4 Okay. ma church Yeah. so it's how you manage Okay. kwina kuja akandiyimire awa kwina kundikaonekere basi zinthu kumayenda Koma ndi ntchito yabwino
Uh, yes uh, ndi ntchito yabwino ine ndimakhulupirira kuti ntchito ina iliyonse ndi yabwino okay bola ngati ukuikonda ntchitoyo yeah chifukwa pali ntchito ina ikhoza kukhala yabwino kwambiri yolipira kwambiri koma environment ngati sili bwino ntchito ija simaoneka simamveka kukoma ntchito iyi ndiyovuta because you are dealing with people yeah uh, koma ineyo ndimayimva kukoma because uh, i think i enjoy mixing with people moti anthu akamabwera kunyumbako sikuti mwina ndimakhala ndi nkhawa kuti Ayi, kuti ayi. anthu a- achoka liti pamudzi pano ayi i have an open door policy mukhoza kuzafunsa kwathu kuja oti geti yakwathu liberoko oh kunyumba ku office Eh, ndimmene ndimapangira kuyambira kalekale because ndi ndimadzitenga ngati am one of them kodi mp pano amalandira ndalama zingati Eh,
kuti ndinene ma figures ndilawe ndikhoza kunama okay but what i know is that eh, ma figure simukuwadziwa akaduladula ma figure simukuwadziwa Yeah, simukuwadziwa ndikufuna ndikuyankhe Eh, eh, chifukwa nanga si kuti ndinene kuti exact figure imene timalandira ndi wakuti i'll have to check okay koma what i know is that akaduladula Yeah. zimene amadulazo chifukwa kumene kuja kumakhala tingongole timapatsidwa so they are cumulative okay uh, panopa ma mp tikumasala ndi about 6 to 700000 pamwezi seven six million seven seven hundred 100 to 700000
kwacha yes akaduladula zonse yes oh yes you can uh, cross check ndi ku parliament akhoza kukuuzani Mu- ntchito yovuta bwana ndi ntchito yovuta Mm, ntchito yovuta chifukwa ukangoti walowa kumeneko yeah kumene kuja kumakhala kumakhala ni mwayi otenga ngongole ya galimoto ndi kumakhalanso tingongole tina tina so umakhala kuti ukuchokera ku wasiyako maenje okay ku kampeni yeah ndiye umatenga zimenezi Okay. nanga si upeze poyambira mm. komano zimapweteka because it's a long term uh, uh, pain that you go through ndiye kuti mpaka muzamalize ndiye mkatikati mukhoza kupeza kuti mwina kangongole kamodzi katha mm. koma nthawi yomweyo akupanganiso ma offer ndiye sungakane because you as an mp umafunika kukhala ndi ndalama nthawi zonse okay i give you example zulo zulo Mm. zulo kwathu kudadzukira maliro awiri and this is uh, very regular on a daily basis Mm. Mm, chakuti enawo maliro ali ku Thyolo ndiye tigule bokosi coffin titumize lole ikatenge maliro ku Thyolo abwere akaike enawo maliro ali ku queens ndiye tikagule coffin tikatenge maliro ku queens apite Mikolongwe akaike so it has been like that the whole five years Ah, kapena zikuchulukira pano pa time tikupita ku campaign okay tikutengera pamene personal pamene ndina- ndinawinira koma izi ndinayamba kupanga kalekale even musanakhale mp kwambiri before i became an mp And there was a time also kuti okay pano before tinapeza munthu amene amatipanga supply makofini ku Ndirande but there was a time i had my own carpenters yeah yes
I- it's, it's, it's a daily requirement ya mabokosi yes
koma ndi udindo wa mp kugula mabokosi
uh, if you go by books Mhm. according to malamulo ayi si udindo anayambitsa ndani zimenezi
Ah, tinganene kuti umakhala chifundo chabe okay pajatu ngati mtsogoleri okay Ah, mwina se munthu wanu wa- wa- wachita ngozi wamwalira and you know kuti family imeneyoyo ndiyovutika kwambiri Mm. kuti akayambe kupemphesa sizigwira Mm. mwina maliro aja akufuna apite kumuzi as a leader you have to come in okay so sindinganene kuti anayambisa ndi ndani but that's one way of maintaining our our capital in terms of politics because the more you look after your people it means the more the stronger the base Mm. so umakhala kuti basi ukhale nawo bwino anthu aja uh, kamene kalipoko kumagawana Mm. basi to
and eh, sim- ndi- ndiye mabokosi mwina awiri pa tsiku yes nthawi zina atatu nthawi zina atatu nthawi zina atatu and you do this Mu- kuti mukafunse ku queens ku mortuary kuja kuti kamuthu ma- magawiro a ma- ma mps akakuuzani timachita ndandanda umene kuja mamawo
tsopano ku parliament iko Mm. sabata imeneyi Mm. anakutulutsani akuti chinachitika nchani ah kumbali ya mm. ndi ndale basi imene zafikano po- po- po- ponunkha chifukwa nyumba ya malamulo ikuyenera kukhala neutral ikuyenera kukhala fair koma zimene zikuchitika panopa nyumba ya malamulo mukumbukira nthawi inakenso ndinanena pa interview yanu kuti parliament has been captured ndiochepa amene mwina anakhulupirira koma zikuoneka tsopano kuti uh, members are gagged uh, bills are bulldozed we don't wait for ma 28 days notice aja anymore zinatha uh, ikabwera bill Yes. imafunika kuti muipatse 28 days 28 days billions
koma pano ikumangobwera Bill, Ah, bwera Bill. ija ikabwera yeah and ineyo ndikhoza kuvomereza pano pakuti ma mps angapo sindinganene kuti ambiri koma angapo i know kuphatikiza ineyo yeah timadusisa mabilu mmene muja tisakuwadziwa that's very dangerous very dangerous very dangerous very dangerous

you have your chosen suppliers it happens even kunoko mukhoza kunyamuka apa kuti mupite pa zambia apa pa factory ya fertilizer Mhm. kuti mukagule fertilizer akufunsani kuti mumachokera ku malawi eh. ku malawi kuli ndi supplier wathu mukagule kwa ndani it's everywhere it's a common practice Okay. yeah so there's no government that sells fuel government to government

ndipo a president that's zonama all this zimene akupanga apapa because ife tili nawo ma suppliers nkuti ndadza ndi phone i would have told ma suppliers also tili ma suppliers athu amene akhala akutipatsa fuel and chikumamvesanso chisoni nchokuti pa ma suppliers amenewawa 35 dollars ikumapita kwa wina wake petani mukayipanga times one- umboni umboni muli nawo ya zimene mukamba Ah, inetu bayani Mhm. ndima- ndimalankhula zinthu zoti anthu ama- amakanika kundisusa at 35 dollar per Samata per- nthawi kundifunsa za umboni Ndi samata nthawi? Amene- eh, chifukwa amene akuziwa kuti ine ndikunama yes iye andi umboni wina azibwereso amene chakundichita ineyo ukasule mana eya manama tikugula mafuta ku makampani yeah now tinafika pakuti timachita owe makampani aja 75 million dollars now chimene tikupanga ife tsopano anthu aja poti ndalama ija yachuluka ayamba kuseka mipope ija okay nchifake munaona mafuta anavuta kwambiri Mhm. so ife m'malo moti tikhale pansi ndi anthu aja tikambirane nawo kufikana kufika potipasa mafuta 75 million dollars ndi zoti pali ubale that's right yeah tikuwasiya tikupita kukagula kwa madobadoba ena cash so now awa akukwiya ano kuti "Ah, ife tikupasani mafuta ndalama zathu simunatipatse koma tikakufunsani ndalama mukuti mulibe Mhm. forex mulibe koma mukutenga forex mukagulaso uku nchifake mukuona even panopa lero date ya lero Mm. muchite mark this coming week mafuta avuta because awa akuseka no matapu aja okay so ndichabwino olo tipite ku dubai tingoyerekeza Mhm. kuti chabwino ine ndikunama apita kumeneko kuja boma to boma agulisana mafuta mafuta azafika bwanji shipi inyamuka izatera kuti tili ndi ma, ma storage facilities ife zosamveka zokhazokha ano kumati kuti ali ndi No. storage facilities ma ma ma ma
ma facilities amene ali ku beira okay kaya ndi ku, ku, ku, ku Pe- petrobeira Mm. alipo angapo mukapita kuti mukagule mafuta ku, ku, ku refinery amakuuzani kuti muchokera ku malawi eh, tili ndi agent wathu ku beira kaguleni kuti yemwe uja ali ndi ma storage facility okay so tinganyamuke pano kuti tikatenga mafuta ku dubai ayi okay it doesn't work it doesn't work like that
chifukwa akupita kumeneko mafuta azachokerabe pa beira apa that's how it works so tikagule tikanene kuti tagula tokha tasenza tokha kumeneko kuja tizateresa pati tizafunabe ma suppliers awawo akutigulisawo amene ali ma facilities awo ku beira so it's not making mwina sense. kapena kuti u- boma la kumeneko li- liyauza a- a- a- maagent ma- ma supply awo kuti Athandizeni. brian zoona boma la uae izikakhala ngati eh, venda kumagulisa mafuta you know uae it's a joke and you tell me brian inuyo mwasegula shop lero ndiye muyambeno tsopano kuimbira azinzanu a suleiman tabwerani koma ndatumiza pa airtel money po ndalama mukwerere taxi mubwere mushop mwanga muzandigule zinayamba zachitika kuzimusa mwatibwa inuyo kumatumizira ndalama Kuti ndi- ndi- ndi makasitomala shop. kuti bwerani kuno muzandigule okay zinayamba zachitikapo zimene zachitika kuti tinene ngati ekhaya azinganjira ndalama zambiri Aha. ndiye aziti brian banda ndautumizirani 100000 tatengani taxi kumene muliko mubwere mu shop mwanga muzandigule zinthu ndi zimene akunenatu apresident kuti wogulisayo watumizira tikiti ndalama zonse kuti achoke kuno wogula amene akuyembekeza kuti ali ndi ndalama akagule zinthu Yeah, zoona. akupasidwa transport it doesn't make sense ngati inu mulibe ndalama yobwerera ku shopu kwa ine ndiye mubwera bwanji muzagule zinthu kwa ine That's right, yeah.
it doesn't make sense brian it's just uh, a shame kuti tikulolera izizi kuti zichitike Chimene chikuchitika nchokuti afuna abweretse ka committee kena headed by mzimayi uyu sindimutchula uyu olankhulitsayi anapita nawo ku Kenyayi ndiye Pali mzimayi wina anapita naye ku Kenya eh, uyu amapanga za ku Kenya akupanga za ku Kenyayi ndiye utana uyu anali konko kaleyo eh, but anyway chimene akufuna ndi kuti apange komiti imeneyo headed by anthu amenewa ndi abwana ena aku state house ko abwana ena kumenekoko ndi ndi ka syndicate ndiye tsopano apange ka komiti kameneka akuti ngati nduna inuyo kukhala nduna lero ya mafuta Mhm. mukhoza kungonyamuka kupita kwina kulikonse kukagula mafuta kusayinira kumene kuja opanda kuzera ku ppda opanda kupanga due diligence kuti kodi anthuwa kaya mu- mubwera ndi dili yokuti ti- titenge dziko lonse tiligulitse kuti atipase mafuta inuyo anduna muli ndi mphamvu imene chikupanga ndi zimene maka- amakambirana ku parliament ndizimene zikuchitika ndizachitika bill yadutsayi the bill manages to kill nocma to kill mera to kill pil kuti no fuel azichitidwa control ndi munthu mmodzi and kazichitidwa control ku state house because ayikamo anthu mukakomiti kamene kaja kuti kazigulano mafuta headed by akuluakulu state house and aphungu a nyumba ya malamulo achi- azilolera zimenezi zadutsa
zadutsa si dzulodzulo nanga zadutsa anayima aphungu munaona a Saka analankhula kwambiri Mm. munaonanso a Chihana analankhulapo koma end of the day eh, zinthu zija zadutsa because of numbers nanga siti aphungu ena mmene muja they're very compromised we supposed to take our country first Brian lero kuli mcp kaya mawa kubwera dpp mkucha kaya kubwera utm end of the day izi ndizipani zoti zimabwera zimatha when you say koma kuti- malawi remains when one. you say kuti aphungu ena ali akucompromise Mm. mukufuna kunena kuti chani Ah, eh, ndimene sizachilendo Brian timaona mmene timagwirira ntchito tili maphungu mmene muja 193 that's why you know tikamapita ku nyumba ya malamulo brian ma standing orders amanena kuti komiti iyi komiti iyi ndi komiti iyi achitidwe head by a member of the opposition okay anapanga zimene zija deliberate kuti ma checks and balances azichitika komanso pasamakhale uh, kukondera kuti poti ichi chabwera ndi aboma chifukwa ukakhala opposition ndi kuti umachiyang'anitsitsa chinthucho bwinobwino uh, at a different angle than waboma komano muona kuti ma committees ambiri amene amayenera kukhala ndi chairman wa opposition Mm. ma chairman wo alimo a opposition eh, point of entry yawo ndi opposition okay koma pano pansi a opposition

a president akanena kuti ndasankha brian banda yeah kuti akhale inspector general yeah
ndiye komiti ija sikuti a president akasankha zimathera pompaja Okay. komiti ija no imafuna imu- imu- imuunike munthu uja Tim- amamuyitana aone mapepala ake zonse nzoyenera akati ya zili bwino ndiye komiti ija imanena kuti ya ife munthuyu tamusuzumira ali bwino apitirize appointment yake taivomera ngati parliament so kumafunika kukhale munthu wochita checks and balances Mhm. chifukwa zimenezo zimathandizanso kusangosankhana pa mtundu That's right, yeah. y- you know Yeah. on merit Yeah.
koma muona kuti chilowereni 5 years ikutha palibe anabwezedwapo kumene kuja Koma we know kuti anthu ambiri amene azera kumene kuja they are, they are incapable. Ambiri aja angopitirako mwina ubale, ena aja mtundu, okay ena aja kutchalichi. Koma pa, pa ground ntchito sizikutani sizikuyenda. That's why Malawians are complaining. so pamafunika kuti pakhale wa opposition Yes. to provide checks and balances Yes, but you are telling us on this network yes. kuti sizili choncho makomiti natural resources Aha. is headed by honorable Werani Chilenga you know kuti honorable Werani Chilenga ndi a dpp koma amagwira ntchito ndi boma a Joyce Chitsulo sikuti ndikunena miseche Okay, kapena okay. sikuti ndiku- ndikunyoza yeah tha- that's but I'm being honest Yeah, that's kuti right. ndi analowa amene mjangala dpp koma amagwira ntchito ndi boma moti moti ndamvanso kuti even ku makokasi aboma amatani akumapezekako makokasi a- a- achipani cholamula anthu a- anthu amenewa Eh, Okay. ndithu agwira limodzi sizo- sizobisa and sikuti ndikuchitenga ngati chinthu choyipa its their choice okay koma i'm just being honest kuti iwo aja akuziwa malamulo kuti malamulo samalola izi akanasiya ntchitoyo kuti pabwere munthu weniweni amene azichita checks and balances Okay. iwo azipanga za boma its not an issue chimodzimodzi uspika uspika brian president wa mcp ndi achakwera first vice president ndi agotani hara this is not even personal koma it's the truth Mhm. a president tingoyerekeza pano apita ku dubai chipani pano akuyendesa nda Mm, ndiye kuti a vice president a vice president amene ali nda Mhm. ndi a Gotani amenenso ali a speaker okay so ndipita bwanji ine mparliament umene ndikanene kuti ava a president a mcp Talongosolani bwino bwino anyamata anu ananyamula zikwanje mu nsewumu ndiye kuti ndikhala ngati ndikunyoza a speaker okay
pamenepo democracy palibe mm. we have seen mbuyomo anthu ena kusankhidwa mpando ku chipani Mm. ndikusiya ku parliament zimachitika so its compromised aspika athu ndi apresident a mcp imenenso ili boma lime- chipani chimene chikulamula Mm. boma a second deputy speaker a first deputy speaker akazombo ndi a mcp so do you think ineyo munthu wa dpp mmene muja ndingapasidwe chance or even kuti nditakasuke tikukhala momangikatu ambiri ife tikukhala momangika ee
tikukhala momangika i believe even siku lija kunachitika ka fracas iyo it wasn't even a fracas because akazombo nditayima koyamba yeah anandipanga sign yonena kuti andipatsa floor ine kukhala mpaka na mafunso athu amapita kwa a Khumbize Chiponda tapita ku break kubwera ndaimaso ndapangaso gadget ija kuti paja tili magadget anyuwa Okay. ndiye mumachita press ndifuna ndilankhule Eh, point of order you are supposed to be recognized zija zo- zonena kuti point of order zinatha zokuwa zija Ah, kuti tizingoyuza mashiniyo koma mwina ngati sakugwira bwino mwina ukhoza Okay, kukuima. okay. Eh, Yeah. because ndi technology imene tikuphunzira kumene okay okay
mpaka ndinayimaso ndi ananenanso kuti a blantyre I see you ine okay koma naonesesa kuti atenge uyu atenge uyu amaliza ine kuima aundipanga yoncho utenga uyu utenga kenako abasi um, winding up cha- netu ndeni naima Madam Speaker please mwanditchula ndibwerere ineyo ndi zinthu kutima kunali tumantha Mm. ineyo mmoyo muno ndilibe Nakonzekera kumene munanditchula muja kuti ndilankhule. Ndipatseni mpata ndilankhule. Nde ayi ayi. Ukuchita mwano. Ndiye anazayima. Tsono akayima, iweyo umafunika ukhale pansi. Okay. Malamulo ake ndi amenewo. Eh. Okay. Koma atayima, nthawi yomweyonso kunazayima a Chaponda. Ndi ineyo now I was confused kuti kodi chichitika ndi chani. Nde ndinazangomva kuti 105 one day kenako akuti iyayi two days basi kuti ndalakwisa chani ayi basi ukuyankhanso five days ine ah chabwino ndimene ndimatuluka komano sizikuyenera kutero ndikuona ngati kutsogoloko Ah, kuti parliament yathu izizakhala bwino tisiye zomasankha kuchoka ku zipanizi kukhala ma speakers speaker asamakhale mdindo, wa chipani ayi. brian ma parliament ena amapanga choncho Ah, amachita nominate akhoza kupanga nominate ena ake kaya ndi bungwe kaya ndi chani anthu atatu amene kaya ndi ma retired judges amene amazidziwa za malamulo and mwina izikhalano competition ya amene azabwere parliament kuja maina aja ifeyo ndikuvota kuti tikufuna uyu koma asamakhale wathu wathu wamene muja chifukwa pazikhala bias Mm. sizimayenda so a- anakupatsani suspend ya 5 days mm. nde ino mumakapezekanso muyenderanso fertilizer kwe- eh, ku- ku- smallholder

sana ndichoso udindo wanga wa agri- agriculture committee ndine chairman wa agriculture committee and uh, it's part of my job kuteko apa sinathe kuyendera ndikupitanso posachedwapa ku NFRA ndikupita ku ADMARC ndiyendera ndithu because ma institution amenewa are answerable to malawians Mm. akudya ndalama za amalawi uh, when I say akudya meaning kuti akulandira akulipiridwa ndalama za amalawi Yeah. and malawians should demand service from them that's the only way as we can progress uh, progress as a nation let our institutions be on top of things uh, kungokhala kuti mwina am restricted ku agriculture ndikanakondwanso kukayendera ku immigration sizikuyenda yeah ku road traffic sizikuyenda I thought by now ndalama zimene zimapezedwa ku road traffic n'zambiri kuphatikizanso pano ma toll gate we should have had state of the art road traffic department tikanakhala titamanga zinthu zokongola kukhala kuti ma officers onse aja they are working za smart zija kupita ku road traffic mamawa ukatengeko licence within 1 hour wabwerako. panotu inu kuti mukapange renew licence zikhoza kutha mwezi. ndikumva chisoni Ah, ah. service is, is at its worst we need to improve service delivery pitani ku immigration Brian mukaone zomvetsa chisoni mupeza kwangodzaza anthu akudikira kufunatu mapasipoti pano akupulintidwa kunyumba kwa munthu mapasipoti akupulintidwa kunyumba kwa munthu nanga za mapasipoti zikuoneka bwino bwino Brian Mm. sizikuoneka chifukwa mukaona mapasipoti athu akale amene timayuza poyamba Mm. ndikutenga anyuwani kuika apo ichi chakhala ngati kope ya mwana wa standard 1 Mm. passport Mm. pena zima ujeni zawozo zisagwire kumene zima skana zawozo zima barcode zawozo anthu akubwezedwa mmaumu mma airport mupite lero ku immigration mukapange apply ndi amazitenga zimene zija azikaprintira kaya ndi kunyumba kaya ndi ku City Centre akaprintira Mm. mamawa azibwerese akugawireni choncho sizikuyenda enako apite nazo mukachita apply ku Blantyre kuno zipite ku lilongwe akazipulinte kumene service delivery yathu siili bwino go to the hospitals ngati mwina muli ndi chotupa mufuna mupite ku, ku theater brian you have to tip you have to bribe kuti ukalowe mu theater otherwise u- umwalira nacho chinthucho so munapita ku ku fertilizer mumakatani
ngati chairman wa agriculture ndiku- ndikulandira mafoni ambirimbiri including ma mps osati aku opposition okha even akubomakoso amaimba kodi acheya za fertilizer zili pati ndiye ndiku- ndikusowa chowayankha anthu because tinakumana ndi uh, uh, ministry ndi a uh, uh, sffrfm a few weeks ago ku parliament Mm. anatipanga assure kuti within the next two weeks fertilizer akhala akutani ali pansika ndi two weeks ija yatha nthawi ikupita and chimene chikupweteka kwambiri choti we are in december anthu ena apalira palira kale Mm. bwezi atabayira fertilizer pa kufika lero kuli zii ndiye ndinapita ndiku- ndikaone kuti kodi chikuvuta ndi pati kuti mwina ifeyo ngati akomiti aparliament tikhoza kulowererapo ndikuthandizira Mm. nditafika kuja unfortunately uh, kunali ngati ku- ku- kunalibe chiku- kulibe chimene chikuchitika kuli zii mabwanaso muofesi mwa depot manager sitinapeze ena ndi ena sitinapeze nangopeza amayi amozi bwanji zikuyenda bwanji kuno malolewa bwanji sakupakira akuti ah, malolewatu akhala apa from the day a president anachita launch program yi ku neno Mhm. which is over a month ago Mhm. mundiuza kuti mpaka lero chipangire launch a president program simunayambe kugawa kuno akuti ayi chabwino mpaka nalowa mma warehouse ma warehouse momwe muli ma fertilizer of course muli wa mediterranean muli wa export trading amangochita rent ma warehouse aja.
okay si wathu iyayi si waboma si wa aip ukacheza ndi anthu kuona kuti "Ah, sizikuyenda ndiye nanyamukano fast iwo kunalibe napita ku head office ku mlimi house nakhala nawo pansi kuti "Ah, achimwene zikuti bwanji anthu akudikira fertilizer ndi pamene amalongosola kuti si vuto si iwowo koma ku finance ndi ku treasury ndi ku reserve bank ndi kumene kukhala ngati kuti sizikuyenda nati ah inu mesa amanena kuti uh, treasury akupasani 50 billion two weeks ago of course ndiyochepa because budget ndi 161 Mhm. koma 50 yo tinayenera kuona ka movement kenakake akuti ya uh, tikumagula apo ndi apo moti amene tinali naye eh, ndi amene takhala tagawa magawa kuti poti ku south kuno sizikumveka kuti kuli fertilizer pena pake ndikupeza kuti iyayi kuona mafigazi fertilizer yenseyu wapita ku chigawo chapakati chabwino ndiye tipanga bwanji nanga poti awawa African Development Bank akupatsani atipatsa 28 million dollars komanso a World Bank atipatsa 92 million dollars yotithandizire drought ndi kugula fertilizer zikuyenda bwanji poti amene wa madollars ndi zoyankha zake of course iyayi ndi ku treasury mwinanso kaya amene aku reserve bank so madollars wa abwera kuti tigule izi pano tikungowasunga
tili nazo so chisa you want to tell us kuti mutapitako simungapeze feteleza kulibe brian inuyo munyamuke tikatha interview mupite mukawauze tandionetse fertilizer wa AIP wa wa boma kulibe kulibe matumba kulibe and chimanga choku- choku- choku- chikukulatu ku- ku- ku- kumwera kuno mukapitanso madera ena awa chiradzulu phalombe mulanje chimanga chili m'maondo apalira kale anthu kutereku pano pa fertilizer wogulisa bwenzi atathiridwa kale this is december bra now what is making the situation worse mbewu seed

munthu akaitenga mukuti 46000 munthu smallholder wakumudzi so uh, it's, it, akulephera kugula mbewu akudzala mbewu ya loko na mbewu ya loko imachedwa kucha two imafunikanso fertilizer kuti Mm. ndiye mudzale mbewu ya loko fertilizer simunabayiri mukolola kuti kuchaka cha mawachi apapa zimene tikupanga tikuphika tikukandira apapa njala ya chaka cha mawa tikuipanga ino zomvetsa chisoni chifukwa tiku- tinali ndi zi- zi- zi- zizindikiro zonse zokuti konzekerani tu ni sikuli bwino kutsogoloku ife takhala tikulankhula atsitsa namba ya ma beneficiaries but now make the program efficient kuti ichite produce ma results zikukanika that's why ndikumanena kuti chikuvuta kwenikweni ndi chani kuti tilibe ndalama tilibe chani ayi koma ndikuona ngati leadership plan leadership leadership sili bwino eti eh angokumana anthuwa because even kuundunako performance ya ku ministry ya agriculture inuyo ngati mmalawi tandiuzeni akungokuwa e mega farm mega farm mega farm you cannot even show me one mega farm imene yayambika ndi boma ili ndikumalizidwa kuti is functional not even one koma daily mega farm akajambule ma private farm a anthu azitionesa ma pictures aziti mega farm kodi zithunzi zikuyenda zija si mukaona zithunzi ndiye kuti ndi za demeta farm kapena ku Mchinji kuja akupanga za wheat ma farm ma private farmers osati za boma palibe za boma boma lake liti palibe mega farm imene anganene kuti mega farm iyi tayiyamba ife ya boma nkuimaliza bora akananena kuti chifukwa nthawi ya dpp kunadzalidwa masikimu ambiri masikimu amene aja akanakhala kuti they are fully functional panopa mukapita kukalonga kuli Nthola ilola rice scheme mukapita pa- pa- pa- pa- pa nkhata bay pali rice scheme m'Balaka umu Nkhotakota mangochi muli masikimu ambirimbiri masikimu aja there were some at 50 percent koma panopa they've been abandoned akanangoti masikimu awa ayambe kugwira ntchito tikanena kuti anthu nawo amene atithandiza 3 years zakanika kuti tikhale ndi successful aip program that's why ndikuona kuti mwina angozitula pansi zakanika tatiyeni
tichite break pang'ono tibweranso ndi inu ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive ndi ndi the honorable sameer suleman amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa blantyre city south komanso chair wa agriculture committee ku nyumba ya malamulo iwowa ndi uh, national organizing secretary wa chipani cha democratic progressive tibweranso ndiye mumanena kuti in your assessment mwaona kuti anduna a agriculture sakutithandiza angotula pansi udindo yes
uh, anduna a agriculture because eh, ndi amene I'm aligned to hmm. akanza akanika koma ndi nduna zambiri zimene zikulephera ntchito zambiri eh, zambiri ah brian kuli kabinetu kabineti ndi munthu mmodzitu kabineti yathu ndiye ti- akanakhala tayisintha kalekale kabineti a president sizikuyenda sizikuyenda koma ndimaona nanga- a- ali- ali likiliki kuyendayenda Alibe- alibe, akupanga chani kumangoona ngati chifukwa ali ali likiliki eh akuthamanga koma zopanda pake nanga anduna ku- nthawi ino kumapita akayimika galimoto panja pa sukulu A- amene atalembetseyo azibwera pano azitenga 1000 1000 ntchito imeneyi ndi anduna zochitikatu izi komanso ma pictures ali ma social media Brian this country has become a joke Mm. a joke and ineyo ndimafuna mawu aja amanena apm kuti running a government

boma lasaina 600,000 tons contract ndi sheikh uja waku, waku dubai akuti sheikh Qasimi boma lomwelo lasaina 600,000 tons ndi east bridge boma lomwelo lasaina ndi ma local suppliers almost 30 mukaphatikiza ma tonnage onsewa amene atasainawa over 1.5 million tons yet we only need 200,000 is that not a joke
kodi east bridge si ija munkadzudzula kuti sizikuyenda yes ndiye ndamva kuti mwasinthanso thabwa mwa- mwa- ati muya- muyamikira not kusintha thabwa Uh-huh. i'll tell you what, ha- what happened Eh, ife sitimasaina macontract ndi ife ngati parliament yathu ndi oversight yeah ndiye anabwera anduna agriculture ku parliament it's, in- it's on record Mhm. analankhula mmene muja za east bridge mukumbukira kuti ayi it- this is the best deal uh, tizikolola tizitenga zimene takolola kwapatsa iwo azitipasa fertilizer Mm. ife ngati komiti nkhani ija titayiona tinaona kuti ah pakulakwika ndipo kuti contract yo sitikuyifikira kuti tiyione Mm. chifukwa contract anasainira ndi spc okay nthawi imeneyo Mhm. zoonetsa kuti contract ija inali ku state house okay tiyipeza bwanji kuti tiyiunikire zimakanika ndiye tinanena kuti contract iyi muyichose ku state house ipite ku sffrfm so that eh, kukhale transparency ifenso tikayiunikire bwinobwino tiperekepo maganizo athu zimenezi anapanga koma atapanga sanafune kutiuza tinangodabwa kuti ya east bridge ija Mhm. contract afuna anthu opanga supply fertilizer ndiye we called eh, aku ministry kuti ah tamva kuti zimene mmafuna zija timafuna zija mwapanga nanga bwanji simukutipasa contract tiione ndiye sffrfm anatipasa contract tinayiunikira pa ma suppliers amene alipo mu industry Mhm, pamenepo mhm. pa ma suppliers amene alipo ndinga- ndi- tingathe kunena kuti ngati komiti tinachita recommend east bridge chifukwa chani one uh, avomera kuti akhoza kutipasa fertilizer pa ngongole ya 120 days mundimvetse pamenepo Mhm. two avomera kuti akhoza kutipasa fertilizer posafuna forex koma azilandira makwacha zimene munkanena kuti n- n- timafuna ife zija sizingatheke zimenezo eya so cha- chapangitsa kuti musinthe all of a sudden eya ndikukuuzani zifukwa zake zimene zapangitsa kuti tisinthe okay then titaunikira taonanso kuti ali ndi 60000 tons pa lusaka lusaka is close to malawi kuti titagula fertilizer ameneyo pa factory ya lusaka within a day tikhoza kuyamba kutalandira amba kulandira fertilizer sizichedwa kusiyana ndi kuti tikagule kutali koti zitenge one month pa ship so we said okay east bridge chikuvuta ndi chani kuti atibwerese fertilizer uyu ku malawi kuno tiyambepo kugawa ananena kuti ayi east bridge ali ready kubweresa fertilizer koma tikuchedwesa ndifeyo sitikuwapasa lc lc mufuna mupereke kuti akuti lc is a letter of credit that guarantees you a payment tifuna tipereke ku east bridge nde ifeyo ngati komiti tinawauza kuti iya ma lc asapita ku east bridge inu mutenge ma lc apite straight ku factory and a factory apange guarantee yonena kuti mukatipasa ma lc wa they will make sure kuti fertilizer yense wa east bridge palibe akubwera ku palibe malawi palibe kena kalikonse ko- kosayenera kamene kadachitika iyayi And you Kwa know, akanena kuti ati muda- muda- mudalandira swahala sindi ndiponso anthu a east bridge wo sindi sindinacheze nawopo kapena ku- kukambirana zina dzana dzana east bridge ayi ina- inu munabwera pano pa tv kunena zoyipa za east bridge Kwa- lero nde ikhale yabwino ndi- lero nde ikhale yabwino east bridge ndi zimene ndikufuna kuti Chachitika ndi chiyani? mundimvesese no sindikumvetsetsani eya Sindikumvetsetsani. east bridge timadana nayo iyi Ehe. anasainira ndi a SPC ku State House ifeyo timalephera kupeza information kuti tiunikire contract ija we had so much doubts two munali agreement imene ija yonena kuti it is binding to produce Mm. imene yasinthano pano panopa tikhoza kuwalipira mmakwacha pamene kuyamba paja amafuna kuti tipereke chimanga mtedza mukumbukira Mm. munali zinthu zambirimbiri kuzipanga aggregate timaona kuti ya ngati dziko sitingakwanisenso kulima izi mukusaya mukulola bwanji tatipaseni contract ISPC mukumbukira no ISPC mpaka na makana uzakumana ndi komiti itabwera ku SFFRFM tayiunikira and mundimvesese ndikunena kuti pa ma contractors amene abomawo anasayinira Mm. amene akuoneka kuti akhoza kuthandiza mwachangu ndi amenewo now ndikufunseniso ndi mwandifunsafunsa papa Mm. a Kawale anabwera ku parliament kuzanena zabwino za East Bridge ife ndi amene tinkakana yeah after kuiunikira nkuona kuti chabwino poti munatipatsa East Bridge iyi, gwira nawoni ntchito tawunikira m- on these conditions mukhoza kugwira nawo ntchito lero ndi a Kawale omwe aja akuti ya sindifunanso East Bridge ndifuna Export Trading mukuona kuti zimene zikuchitika Mhm. a Kawale lero kuti muwafunse za East Bridge sakuifunanso sakuifuna sakuifuna so chikuchitika ndichokuti kuli katero kunoko ya fertilizer the traditional suppliers they have formed a cartel amene akugwirizana mitengo is- ija ndinkafuna kuti ithe ija Mhm. sinathe now cartel imene ija is not happy kuti East Bridge abwerese fertilizer you should understand now uh, the politics about it Mhm. now that cartel Mm. ya- ili ndi anthu awo ono Mm. kunduna kuja yagwira anthu awo kumene kuja amene akuti ayi East Bridge ikabweresa fertilizer ndoti ife tizakagulitsa already tikugula panopa pa 90000 per bag Agu- agwirizana kuti ifike 115 wa AIP amene amagwirizana amene aja ndiye akumenyanano nkhondo ndi East Bridge kuzera kwa mabwana ndi azinduna akukuku ifeno tikunena kuti munabweresa East Bridge inu nomwe munabwera mparliament hansard ilipo munayishekenira ifeyo first tinalibe documentation tinakuuzani kuti ipite uku ipite uku mwapanga zimene zija takukupasani go ahead kuti panga nawoni deal inu nomwe mukutembenukano mukuti ineyo ndine amene nda- ndikugwirizana ndi East Bridge inuyo ndiye abwino nesa East Bridge munabweresa ndinu tinkakana ndife munabweresa ndinu panga nayoni deal East Bridgeyo akukana zangolowa corruption corruption Brian kuba
nthawi yatithera munasankhidwa ngati national organizing secretary ku chipani cha DPP umatani mpando umenewo
Ah, mpando umenewu ndi wakulu kwambiri Brian. O- okay Ah, chifukwa zambiri zochitika mu chipani organizer wake ndiweyo that's why you are national organizing secretary uh, is- ikusiyana ndi mipando ina ya regional uwu ndi national so kuchokera ku Chitipa mpaka ku Nsanje zochitika mu chipanimu zikuyenera kudzera ku ofesi kwanga kuti tithandize kuzipanga organize kapena zikuyenera kuchokera ku ofesi kwanga ma instructions akabwera tingoyerekeza kuti bwana afuna apite ku Mzuzu eh, ndiye kuti eh, tiuzidwa tipatsidwa programu ife ndi ochitano organize Mhm. so ndi ntchito yaikulu Iku- ikuyenda bwino pano ayiwo ili bwino kwambiri Oh. Mm. zikukupatsani chithunzithunzi chotani mukamayenda ndaona mukuyenda munali m'Chikwawamo munali Yes. m'Mwanzamo yes akulandirani bwanji anthu
Ah, choyamba ndinene kuti ndithokoze profesa Arthur Peter Mutharika Ah, Brian kwabwera energy ina yake kuchipaniko imene ikusangalatsa kwambiri energy yatsopano energy yatsopano and energy imeneyi yabwera kwambiri ndi APM Brian mmene tinapitira ku Thambani ndi msewu wake you wouldn't think kuti APM insisted on going ku Thambani he's got that energy he wants to go and see uh, Malawians and hear of their problems and he's willing to go watiuza kuti olo ku Nthalire akafika so that energy yapangisanso kuti ifeso tizuke tikhale ndi energy ina ndi kubwera kwa atsogoleri anyuwani through the convention chipani chili bwino kwambiri ndipo tikamayenda Brian eh, ndiwapempha ndithu bwanawo kuti tiyesese whistle stop tour ina ya bwanawo tikutengeni muzayike live Brian ni ni zinthu- chinthu chonyadisa kwambiri kumati ena aja akumagendedwa apapa ife kuona mmene tikulandiridwira iya dzikoli you are optimistic kuti 2025 muwina 101 percent mphamvu zanu mukuzitenga kuti chifukwa chokuti awatu alephera okha Brian alephera okha they were given the chance they were given the chance opposition inali weak sanganame kuti timalephera kupanga chifukwa choti opposition imatilepheresa ayi kunalibe kuti sitidusisa bajeti kuti aoneke ngati olephera ayi zinanso timawasapota you know koma alephera Brian inflation kuchoka pa single digit to over 25 percent That's, there's no car, bwana popo palibenso chabwino brian alephera pa filling station mupite pano palibe mafuta mupite mzipatala mulibe mankhwala mupite mmasukulu a khumbize chiponda sanalankhula ku parliament kuti Kuti chani? mastock ali pa 80 percent acha kuti brian kuti kunama basi ananena lupa Akunama. kunena kuti 80 percent brian Stop.
akunama ya mankhwala akunama kulibe kulibe mank- kulibe mank- kulibe eighty percent mankhwala a stocks kumalawi kuno ma forex ake aitenga kuti yokagula eighty percent stocks brian aitenga kuti zukanika brian pitani inu pa queens apopo pitani pa queens po mukangonena kuti mutu ukundipweteka akakulembani kapepala kuti mupite ku private pharmacy mukagule mankhwala zikuchitika sizobisaso kulibe mankhwala mupite ku sukulu kumene afuna ana azichita contribute anthu ana kubwerera ku sukulu fatete kandalama nkovuta kukapeza mmidzimu fertilizer ndi uyu go to admarc no maize yet kwapita ndalama zambirimbiri ku NOCMA, I mean, ku nfra kwapita ndalama zambiri ku dodma ndalama zambiri ku admarc but the country has not even one bag of stock

sanagulire mwana uniform ku sukulu ah, penepo mwina madam afuna nawo kameshi mutu you cannot survive Mm. Malawi is finished, Brian. It needs someone to rescue this country. And donors have lost confidence in us. They will not come to help us under this administration. No. ndi amene angatithandize nda APM. why

5 years inflation ija imachita kusika monyadisa foreign uh, uh, dollar 5 years stable you could plan brian anthu ama business pano they cannot even plan
nthawi yatithera mawu anu omaliza ndi otani madzulo ano bambo suleman mawu anga ndowapempha amalawi kuti amalawi tavutika 4 years imeneyi taphunzira zambiri ndimaona ngati kuti tigwirane manja tikonze zinthu dzikoli ndi lathu tizisiye kaye ndale kumbali koma tikonze zinthu Ti- tiike pa patsogolo anthu amene ali ndi chidwi ndi amalawi ife tiye tiwaike pa mpando next year tikupita ku mavoti tiye tikonze dziko lathu kungopanga mistake 4 years imene tavutikiramu ndikuperekanso 5 years ina amalawi tisamuka ambiri tisamale tiye tikachiteni voti mo- mwanzeru osati moyang'ana chimene tapasidwa koma kuyang'ana dziko lathu ndinene ndimene penekutana ndikuthokozeni kwambiri muli ku blantyre city south east

okay ndikuthokozeni kwambiri inu olemekezeka bambo suleman titakuitanani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri Zikomo kwambiri. thank you very much pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive mpulogalamuyi ndinali ndi the honorable sameer suleman mp wa blantyre city south east komanso um, chairperson wa agriculture committee ku nyumba ya malamulo iwowanso ndi a national organizing secretary ku chipani cha dpp ndine brian banda malo mwa ife tonse kuno ku times headquarters ku blantyre kukuyamikani pokhala nafe